kumpando kumpando kumpando mwaswera bwanji okondedwa ine ngati nzika ya malawi komanso ngati monga amene ndimalankhula nthawi zonse kuti die hard wa malawi congress party ana amene tidayamwa zatambala wakuda ineyo mmene zinthu zikuyendera zikundipweteka kwambiri mu mtima mwanga kuti kodi azathu kubomako mkuti zikukhala bwanji Zinthuzi zuyenda bwanji? Zikuoneka kuti tatayilila kwambiri taleka kuva zimene azathu akutilankhula sitikumva malangizo ena aliwonse sitikuva kuti kodi tikhoza kuchita bwanji kuti tikhale mbali ya anthu pa madandaulo awo. Timamva mapologalamu osiyanasiyana pa wailesi kuti kuti mmene zinthu moyo wa anthu ukuyendela pa dziko pano. Ndalankhula wiki yatha wiki inayo ndatumiza ma videos ena kulankhula kuti mwina a president zitha kukupezani chifukwa tilibe umwayi okumana ndi inuyo a president. anthu anu amatchinga timayesetsa kupempha kutani koma anthu anu amatchinga and timafunitsitsa titalankhulana ndi inuyo a president maso ndi maso ngakhale kuti anthu ambiri alankhula nanu including pac kukuunikirani mmene muyenera kuyendetsera dziko lino ine ndimaona ngati mukadamangolondola madandaulo a anthuwo nkuchita zimenezi pali zina zoti zikhoza kuchitika pa nthawi yayitali koma pali zina zoti zitha kuchitika mwachidule Mwaona ma demonstrations a lero a ma venda a mu Lilongwe ku msika wa Tsoka? Zimene zija ngati simukudziwa zikupatseni uthenga waukulu kwambiri. Tikunena kuti zinthu izi zikudula tsiku lililonse zakudya, chani, zimenezi si bwino. Tapangani njira yoti zithe. Anduna Sosten Gwengwe walephera. Moti Sosten Gwengwe angalephere kukacheza ndi ma venda mu msika? Angalephere kupita kumeneko n'kukakumana nawo n'kucheza nawo mmene mnzake Mumba akuchitira? mmene Michael Usi akuchitila as a vice president of this country? a president mlekelera muchitawu sutithandiza. Dpp azanuwa ndi system panopa akutchelani kulikonseko ndi syst its a system. Akupezelelani, akuonelani kuti simupanga act zinthu msanga simuta ndi azanu akulowelerani mulimonsemo. Ma demonstrations amene aja pali azanu a dpp mwaona ku parliament kuja a Sulemani kuti anali pamene paja anthu a dpp amasapotera zimene zija ayenda nawo apanga funding ma demonstrations amene aja atadziwa kunena kuti ma demonstrations ena adalephereka chifukwa chonena kuti amati anyamata a mulilongwe amene anyamula zikwanje ndi mavenda akuteteza msika wawo akuteteza tauni yawo kuti anthu asabere katundu Izizi zachitika lero zili ndi uthenga. A president mudali ku opposition kodi kumakukomerani? Mufuna chipani ichi ndithu chibwererenso ku opposition? Anthu akangosiya kuva mudziwe kuti kugwa kwa ufumu kuli pafupi. Ndimafuna ndinene choncho a president ngati izizi mumaonerera ngati mumava izizi. Ineyo ndikulankhula ndi inu chifukwa mtima wanga ukupweteka. Mutipha m'BP kumudzi kuno. Chipani cha Malawi Congress Party chili ndi anthu ambiri ochitsatira koma panopa anthu akudandaula chifukwa cha kukwera kwa mitengo kwa zinthu maka zakudya za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Nduna zanu zikugwira ntchito yanji? Ma advisor anu akugwira ntchito yanji? Nduna zanu ma advisor anu akhoza kukugwetsani a President ngati simukudziwa. It's a system. Adzachokatu ayi ife ndi a mcp achikhalire kumidzi kuno timachikonda chipani chathu tidabadwira mmenemo koma nduna zanu zomwezi boma lanu likadzagwa zidzakuthawani zidzapita kumene kuli bomako ngati simukudziwa lerolo chifukwa mufuna usunga munthu amene sadzavota yekha ovota tili kuno kumudzi mukani kusuntha nduna mudalengeza kwa amalembo kuti muchotsa nduna yosagwira ntchito koma lero zikukanikani kuchotsa nduna zitakunamizani mkupanga report la sona mu nsonamu ku parliament pano pakwavuta anthu anali pa ntchito kuti akutetezeni kuti a- aonetsetse kuti president sadaname zinthu zinazo zoona koma sangakonze zinthu zina mulibe kumene kulibeko nduna imene yakhudzira mungapande kuonetsera amalawi kuti inu ndinu okhumudwa ni zimenezo adakunamizani mwachita manyazi pa gulu la anthu mkuzilankhula zimenezo are you sure a president tikamalankhula chonchi muzita anthu oyipa Tikamalankhula chonchi anthu satikonda Ife ngati ma die hard a mcp zutiwawa. Lady navalayu uyu zutiwawa zimenezi. Sitikufunanso kukhala ku opposition. Anthu anu afuna ku opposition? Are you sure? Dpp yakupangani system pena paliponse. Ili pena paliponse panopa. Mungamuonerere Chisale nkumati ndinapereka chitetezo kwa Tamia? Chisale? Police ili kuti? Boma lolamula lili momwemo, chipani cholamula chili momwemo. Ali kuti? Are you sure Chisale azilida mdziko muno muonerera kumangophedwa anthu a mcp ku msema pompano taphedwa ku ndilande tidaphedwa kaya nku thyolo kaya mkuti kuja ku phalombe tidaphedwa koma tulamula ndife koma tuphedwa koma tulamula ndife tumenyedwa tuthamangitsidwa koma tulamula ndife akuluakulu mukhale serious zutipweteka zimenezi. Kodi simukhalako ndi msonkhano wa nduna nkumakambirana kuti kodi zinthu zuyenda bwanji? Kodi simukhalako ndi misonkhano ngati executive ya chipani nkumakambirana kuti kodi zinthu zuyenda bwa? Nanga titani kuti tikhoze? Nthawi ino si ya zibwana nthawi ino, nthawi ino si ya ndekerera a president nthawi ino. Eh, koma anthu mutipweteka. Anthu mutipweteka. Mutipweteka mutipha ni ma BP mutipweteka. Tasinthani zimenezi mutipweteka.